pa pulogalamu ya lero pa masiku akumapeto ya kusala kudya ndi kupemphera. Mutu umene utitsogolere mu tsiku limeneli mutu wake ndi Galamukani, Mkwati ali pa khomo. Ndipo vesi limene tayamba nalo likuchokera pa Yesaya chapter 52 verse 1 ndi 2 ndiwerenga nanu

Uka, khala tsonga, Yerusalemu. Udzimasulire maunyolo a pakhosi pako, iwe mwana wamkazi wamsinga wa Ziyoni. Tikudutsa mu nyengo zosiyanasiyana. Ntchito zimene tikugwira, ino ndi nthawi ya dzinja imene anthu tili bize m'mindamu kulima, mabizinesi, zimene nthawi zambiri zimatipangitsa kulowa mu tulo lauzimu. Ena tili masukulu, kufunafuna, kunena kuti mwina tikhale ndi maphunziro owonjezera. Ena tili ndi mapulani ofuna kulowa m'banja. Ena tikudwazika odwala. Zonsezi zimatipangitsa moyo wathu kukhala otanganidwa ndi kufika pogona tulo, osakhala nakonso kulimbikira kumene timalimbikira pa kuwerenga Mawu, pa kupemphera ndi kupembedzera. Koma mu tsiku la lero, tichitenge cha mtengo wapatali, kunena kuti Mzimu Woyera watipasa mawu, watipasa mutuwu, onena kuti galamukani mkwati ali pa khomo. Kubwera kwa Yesu Khristu kwayandikira kwambiri kuposa mmene ife tikuganizira. Ndipo tikuyenera kugalamuka. Tikufotokozeredwa kunena kuti tikuyenera kuvala mphamvu zathu. Tikulimbanatu ndi maulamuliro a dziko ino lapansi. Tikulimbana ndi akumidima a dziko ili lapansi. Tikapanda kuvala mphamvu, tikapanda kuvala zida zonse za Mulungu sitikwanitsa kumgonjetsa satana. Sitikwanitsa kuzindikira machenjerero onse a satana. Ndi chifukwa chake tikuyenera kuvala mphamvu imeneyi. Mphamvu imeneyitu timve, tiva, ti, tivala pokhala pa mawondo, pakupemphera kosalekeza. Osangoti lero lokha ayi, koma kuyambira tsopano kumapita chitsogolo. Akutiuza zoti tivale zovala zokongola. Tikamawerenga chihema mu tsiku limene tinena kuti tiona pa ndime ziwiri. Mateyu chapter 6 verse 9 to 13 pamene timaonapo za pemphero la ambuye komanso tikhala tikuona za gawo lina kuchokera pa heberi chapter 9 mwinanso tikhoza kunena kuti exodo chapter 25 pamene tikuonapo chihema mu chihema mutu chakalecho mumalowa wansembe amene anali nazo zovala zoyikika zovala zokongola kodi khristu Ukhalabe mtulo mpakana liti, Khristu wogona? Dzuka! Tazindikira kunena kuti iwe ndi ine Mulungu watiika kukhala ansembe achifumu, ndi kuti pamene tikuyenda moyo unowu, anthu akamudziwe Yesu kupyolera moyo mwathu. Zovala zathu zikaonetsere khalidwe lonena kuti ifeyo ndife ansembe achifumu amene tikutumikira mu kachisi mwake. Ndi akuti tivale zovala zokongola. zimene zikuyenera kumawala kwambiri mu dziko limene lili, lili ndi mdimali, limene mu dziko limene latanganidwa ndi zochitika za dziko lino, ndi kuti ife zovala zathu zaungwirozo zikaonekera, ambiri akamudziwe Yesu Khristu. Akutiuza zonena kuti ife ndife a mzinda wopatulika. Ndi akunena kuti kuyambira tsopano sadzalowanso kwa iwe wosadulidwa ndi wodetsedwa. Munthu uja tu amati akachimwa amatenga nkhosa yake nakalowa pa chipata cha kachisi wa chihema chimene Mose anamuuza amange. Pamene paja amakapha nkhosa ija kusonyeza zonena kuti akusiya machimo ake, akulapa machimo ake. Tinali nawo gawo labwino lakulapa, kudzikhuthula, kusasa fumbi. Akuti dzisase fumbi. Fumbitu sakusasira. Abusa anu, atumiki anu, adimini a pa masiku akumapeto sitingathe kukupembedzerani kukusasirani fumbi. Tchimo lanu mukulidziwa bwino ndinuyo. Tikawerenga pa Masalimo 139 vesi 23 amafotokoza zonena kuti mundisanthule ndi kuona ngati ndili nawo machitidwe ena ochimwa ndipo mundionetsere tchimo langa kuti ndikonze. Bwanji ili likhale pemphero lako? Mwina ndikuthekatu unapanga machimo ena amene iwe sumazindikira kuti ukuchimwa, sin of presumption. Koma iyi ndi nthawi yabwino yompempha Mulungu kuti akupase mphamvu uzindikire ngati pena pake unaphonyetsa ndi kuti tilape tisase fumbi ndipo fumbilotu tikalisasa machimowo tiwasiye pomwepo ndi akutiuza zonena pa verse 2 zisase fumbi uka khala tsonga ndi nthawi yokhala tsonga ino tisangokhale ndi nthawi yongokhala yongotambalala pakuzindikira kunena kuti nthawi yatha yesu khristu akubwera ndi nthawi yabwino iyi yowuka yokhala tsonga ndi kutumikira kudzima kumasula maunyolo onse amene ali pakhomo pako kodi inuyo ndi ntchito imene yakukolani mwalowa mu ndende za ntchito, banja lanu lakhala namba wani, ana anu akhala namba wani, kumunda ndiye namba wani. Zotumikiranso mutu mwanu sizikuyendamo, ngakhale Bible munasiya kuwerenga. Komatu akuti udzimasule maunyolo apakhosi pako, iwe mwana wamkazi wamsinga wa Ziyoni. Yesu Khristu anasiya ulemerero kumwamba, natsika pansi pano. natunduzidwa, nakwapulidwa, ndipo ndi mikwingwirima yake inu ndi ine ndife omasulika tachiritsidwa. Kwa yensetu amene akhulupirire, akhale nazo nthawi zoikika za kupembedzera mu wiki imeneyi, inde ngakhale mu tsiku limeneli, ndikukuuzani moyo wathu sukhala chimodzimodzi. Tipemphe mphamvu za Mzimu Woyera ndi kuti maunyolo onse amene agwira khosi lathu amasulidwe. Komatu iyi ndi ntchito yathu chifukwa kunena kuti dzisase fumbi palibe amene angakusasire. Udzimasule maunyolo palibe amene angakumasule maunyolowo. Uli ndi udindo iweyo, inenso ndili ndi udindo. Woti kunena kuti machimo onse amene akundikakamira akachotsedwe. Koma muli mphamvu mu Dzina la Yesu. Muli mphamvu mu Mawu a Mulungu, amene akwanitse kumasula iwe ndi ine mu nsinga zonse zimene zatitchinga. Tikhala tiri limodzi, magawo ena onse amene atsalira kutsogolo kwathu, ndi kuti tiwone, kunena kuti pamene mutu unena kuti Galamukani, Mkwati ali pakhomo, tikonzekere bwanji. Tikuyeneratu kukonzeka kukumana naye Mkwati, Yesu Khristu. amene panopa ali pakhomo, kubwera kwake kwayandikira. Zosonyeza zonse, zizindikiro zonse zikuonekera kuti Mwana wa Mulungu wayandikira. Ndipo ndi nthawi ya kuuka kutulo, ndi nthawi yokhala tsonga, ndi nthawi ya kugwalamuka, ndi nthawi ya kuvala mphamvu za Mzimu Woyera, ndi nthawi ya kuvala zovala zokongola kuti tikakwanitse kuyenda naye Yesu Khristu, tikakwanitse kugonjetsa mayesero onse amene Satana waika pakati pathu, tikakwanitse kumasula maunyolo onse amene Satana watimanga nawo. Mulungu akhale nanu. Mulungu akudalitseni. Akwaniritse zosowa zanu kufikiranso gawo lina limene tingakhale nayo.